Igbo Chukwu chọrọ mma ma mee eze. Lekwanụ akụkọ ndị hiri ụdụ n'izu ụka a. Onye kọpụtara ya bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Onye isi ala Tinubu ekwela nkwa na ya agaghị ezu ike ruokwa mgbe echekwara ndụ ụmụ afọ ala anyị niile. Aka jiburu steeti Abịa ma bụrụ onye na-anọchite anya mpaghara Abịa Nọt n'ụlọ sineti, Ọji Ụzọ Kalụ ekwuola na ndị mmadụ ekwesịghị ịgba ajụjụ nchabi ikpe ọkaikpe Omotosho chabiri n'okwu mekọtara Nnamdi Kanu n'ihi na ọ bụ mkpebi ụlọikpe ọ gara n'ihu rụtụ aka na n'ihi Nnamdi Kanu ndị nwụrụ n'ala Igbo ruru puku iri atọ a ga-echeta na n'izuụka gara aga Omoyele Sowore gwara ọha na eze na ndị ka jichiri maazị Nnamdi Kanu n'ụlọ mkpọrọ bụ ụfọdụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ime mpaghara South East osote onye isi ala n'oge gara aga nke ala anyị Atiku Abubakar esonyela pati ADC kpọmkwem ugbu a ndị a na-enyo enyo na ha bụ ndị Fulani kpa egbe achịgharị ehi wakporo ma gbuo ndị uwe ojii n'ime steeti Bauchi ndị omekome bandit atọrọla ndị ọrụ ugbo ụmụ nwaanyị iri na abụọ n'ime steeti Borno otu pati PDP agwala Tinubu na ya chọọ enyemaka n'okwu mekọtara ọnọdụ enweghị nchekwa ma ọ bụ rituo n'oche ọrụ ya obi onye isi ala ekwuola na ihe mere ndị ọrụ nchekwa apụghị wakpo ma gbuo ndị omekome bandit n'ime mpaghara ugwu bụ n'ihi na ha bi n'etiti ndị nkịtị nke pụrụ ibute nnukwu ọghọm ya bụrụ na a wakpo ha mana a ga-echeta na n'oge ha na-achụso ndị omekome unknown gunmen n'ime mpaghara South East ha na-achụrịta ha bata n'ebe ndị mmadụ bi ma mụnye ọtụtụ ụlọ ọkụ Bayo Onanuga ọnụ na-ekwuru obi onye isi ala ekwuola na ha agaghị agbaghara Peter Obi n'ihi ịdọnyere Donald Trump ukwu iji ndị agha bata n'ime mba Naijiria naanị ka ọ na-akarịbeghị abalị iri ndị omekome na-eyi ndụ ọha egwu wakporo steeti kwara ha wakpoola ọzọ na mgbede ụnyaahụ ma tọrọ otu nwaanyị dị ime na mmadụ iri ndị ọzọ n'ime otu ọchịchị kansụl ha tọrọ ndị ụka n'ime ụlọ ụka kraịst ndị ụka kraịst ndị zukọrọ maka ọgbakọ oziọma crusade ha n'ime steeti nasarawa riri mbọmbọ ụnyaahụ oge ndị fulani kpa egbe achịgharị ehi wakporo ha Asari Dokubo agwala ndị omekome na-eyi ndụ ọha egwu Boko Haram na ya bụrụ na ha abata n'ime obodo Port Harcourt na ya ga-egbucha ha niile otu IPOB site n'ọnụ onye na-ekwuru ha Emma Powerful akatọla Ọji Ụzọ Kalụ maka ikwu na ọ bụ ịchụnta Nnamdị Kanụ chụsoro butere ọnwụ ndị mmadụ karịrị puku iri atọ n'ime mpaghara ala Igbo ma kpọkuo ya na ya gbarakwa eziokwu dịka ọla oge niile onye sinetọ na-anọchite ndị mpaghara Sokoto North Aliyu Wamakko arịọla onye isi ala Tinubu ka ọ ghara ịnapụ ha ndị uwe ojii na-echekwa ha n'ihi na ndị omekome na-eyi ndụ ọha egwu ememina ha osote onye isi ala n'oge gara aga Atiku Abubakar akọwala na o nweghị ọchịchị gọọmenti mara nke o riri nke ga na-enwe mkparịta ụka nkwekọrịta n'etiti ha na ndị omekome na-eyi ndụ ọha egwu a ga-echeta na enwetala kepụkepụ ugbu a na ọchịchị etiti na ndị omekome nwere nkwekọrịta tupu atọhapụ ndị atọhapụrụ na nso nso a onye ntaakụkọ Oseni Rufai akatọla ọchịchị gọọmenti Tinubu maka inwe mkparịta ụka nkwekọrịta n'etiti ha na ndị omekome na-eyi ndụ ọha egwu ma kpọchie Nnamdi Kanu n'ụlọ mkpọrọ bụ onye na-egbughị mmadụ ọbụla otu jikọtara ndị nkụzi n'ala anyị NUT etoola ụfọdụ gọọmenti n'ogo steeti ndị gbachikọrọla ụlọ akwụkwọ niile n'ihi ka ọnọdụ enweghị nchekwa ji arị elu ọjị dịka ha mere ngija ịmalite mfanye aka n'ụkwụ ọrụ n'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa onye inspektọ jeneral ndị uwe ojii Egbetokun enuberela Tinubu isi ugbu a ma kpọghachi ndị uwe ojii karịrị puku iri na otu ndị na-echekwa ndị isi okpokpo n'obodo Shehu Sani sitere steeti Kaduna ekwuola ugbu a na ndị omekome na-eyi ndị ọha egwu n'ala anyị ugbu a abụghị ndị sitere mba ndị ọzọ kama na ha bụ ndị Fulani sitere mpaghara ugwu ala anyị mba US agwala mba Naijiria na ha ga-ata ọchịchị etiti ala anyị ụta ya bụrụ na ihe ọ bụla eme ụkọchukwu Ezekiel Dachomo sitere steeti Plateau ma ka ọ dị onye ụkọchukwu ụlọ ụka Anglican ndị omekome a tọrọ n'ime steeti Kaduna n'ime ọnwa gara aga Venerable Edwin Achi anwụọla ugbu a n'aka ndị omekome a ebe ha ka jichiri nwunye ya ọzọkwa ndị omekome bandit atọrọla ndị ọrụ ugbo mmadụ iri abụọ na anọ n'ime steeti Niger Ụkọchukwu Matthew Ashimolowo akpọkuola ọchịchị etiti inye ndị kọpa NYC ọzụzụ agha ka ha nyere aka n'ọgụ a na-alụ megide ọnọdụ enweghị nchekwa onye bishọp ụlọụka katọlik Kontagora Bulus Yohanna agwala ọchịchị etiti na ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi ruru narị abụọ na iri isii na ise ka na-efu efu kemgbe ndị omekome wakporo ma tọrọ ha n'ime steeti Niger n'izuụka gara aga ụlọikpe mkpegharị nọrọ taa kposa akwụkwọ mkpesa maazị Nnamdi Kanu mere megide ụlọọrụ DSS na nke onye atọni jeneral ala anyị bụ mkpesa ebubo imetọ ugwu ndị ruuru ya n'iwu otu ụlọikpe nọ na steeti Rivers nọrọ taa maa nwata akwụkwọ mahadum Port Harcourt ikpe ọnwụ n'ihi igbu enyi ya nwaanyị Damian Okoligwe nọ ogo afọ nke anọ ka a ga-akwụgbu n'ihi igbu enyi ya nwaanyị Justina Otuene nke nọ ogo afọ atọ n'afọ 2023 n'ime ụlọ obibi ya ndị omekome na-eyi ndị ọha egwu Lakurawa egbuola ndị ọrụ imigreshọn atọ n'ime steeti Kebbi otu ECOWAS achụpụla mba Guinea Bissau pụọ n'ime otu ahụ n'ihi iji ndị agha soja chụpụ onye isi ala Umaro Sissoco Embalo nke a na-eme ya mba iri n'ime afọ ise na mpaghara Afrịka bụ oge ndị agha chụpụrụ onye isi ala pụọ n'oche ọrụ
ọgwụnụ bụ akụkọ ndị hiri ụdụ n'izu ụka a sonyere anyị na YouTube Facebook nakwa WhatsApp channel anyị na akụkọ n'asụsụ Igbo